Is mise an t-aistritheoir cruinn go hiomlán. Is é an tasc atá orm ná an téacs seo a aistriú go Gaeilge. Rialachán aschuir an ceann is tábhachtaí. Níl ach an t-aistriúchán amháin le foilsiú. Go hiomlán níl aon focail tosaigh

Coinnigh an formáid na nathanna cainte agus an ton nádúrta. Nóta, Is é seo an chuid 2. Aistrigh go hiomlán é chun nasc foirfe a dhéanamh téacs le haistriú. Is mór an pléisiúr fáilte a chur romhat. Tugaim cuireadh duit chuig scéal faoin bhfírinne faoin gheimhreadh sa Mheánaois, nuair a bheidh an scéal ar fad éiste, scríobh ansin an bhfuil tú buíoch as an saol san fhichiú haois. Hm, is dócha go bhfuil a fhios agam an freagra. Mar sin, tosaímis. Nollaig, bliain an Tiarna.

áit éigin idir Wieliczka agus Gleann na Danúibe. Tá an talamh anseo clochach gan úsáid ach is fearr é sin ná gan rud ar bith. Is feirmeoir thú, níl sloinne ort. Níl ach an sráidbhaile, an sagart agus an tiarna ar an eolas faoi d'ainm.

mar ní lasann an tine leis féin agus ní ithfidh na páistí cuimhní an tsamhraidh lasmuigh tá sneachta, ach ní hé an sneachta ó na cártaí poist an sneachta a fhios agat ó scéalta. Is sneachta liath é, dlúth, salach, reoite.

Ach tá a fhios agat rud amháin, tá an t-Earrach i bhfad uaidh fós, agus tá gach lá den gheimhreadh seo ina chomhrac, ní ar son an chompord, ní ar son an dínit, ar son na beatha. Níor chuir an Tiarna an bailitheoir cánach amach fós, ach tá a fhios agat go gcuirfidh sé. agus níl cúram air nár rugadh rud ar bith duit gur éag an mhuc gur mhill an grán i mí Lúnasa, beidh sé ag iarraidh a chuid nó tógfaidh sé an méid atá agat nó cuirfidh sé ort buille a fháil.

Is féidir leat an tuí ghéar a mhothú faoi, Chuaigh tú i do ghlúine i do chodladh, ach anois ní féidir leat iad a shíneadh amach mar go bhfuil siad greamaithe ag an sioc. Osclaíonn tú do shúile

ba mhaith leat bogadh ach tá pian ar gach rud tá do dhroim stiff do lámha numb do chosa mar chlocha níl tú sean tá tú b'fhéidir tríocha bliain d'aois ach tá an corp caite cheana féin obair ocras fuacht a rinne a gcuid sa chúinne tá an madra ag gol nó ag iarraidh tá an fhuaim tirim lag Tá a fhios agat nach mairfidh sé an geimhreadh seo ach an oiread, ach fad is atá sé beo téann sé te leat. Is fiú níos mó é sin ná clúdach. Suíonn tú. Téann do chosa ar an urlár. Tá sé chomh fuar sin go mothaíonn tú mar gur chuir tú iad ar oighear, lom, mar gur bhris na bróga leathair síos anuraidh. Níl cinn nua agat.

caithfidh tú rud éigin a fháil le haghaidh tine, caithfidh tú, sula n-éireoidh do theaghlach suas agus tosóidh siad ag gol ón bhfuacht. Ach ar feadh nóiméad eile, sula dteagmhaíonn tú leis an adhmad, seasann tú agus éisteann tú leis an gciúnas seo, leis an bhfuacht seo nach gcloiseann ach a fhanann

Greamaíonn an sioc isteach i do chraiceann mar rud beo. Gach anáil a dhóitear an scornach mar go bhfuil tú ag análú deataigh, tá an talam faoi do chosa chomh crua le cloch. Déanann tú iarracht siúil, ach mothaíonn tú go ndéanann gach céim tú níos laige. An chéad sprioc, adhmad. Téann tú i dtreo an stórais adhmaid

Agus inniu caithfidh tú uisce a fhiuchadh don pháiste tinn, don madra, duit féin. Bailíonn tú adhmad fliuch, crua i do lámha, tá tú ag crith, tá do lámha ag éirí stiff. Ar feadh nóiméad ní féidir leat do mhéara a dhúnadh fiú. Níl ort ach smaoineamh, beagán níos mó, cúpla nóiméad eile, ansin beidh sé te.

Is leor é b'fhéidir do bhológ amháin, b'fhéidir má thiteann sí, ní hamháin go n-imeoidh an fhoinse bainne, beidh an leasachán deireanach, an teas deireanach, an luach deireanach imithe sa chúinne tá an sicín amháin. Stop sí ag uibheacha a leagan dhá mhí ó shin ach ní mharóidh tú í. Ní, fós. Ró-luath sem thar, fiú mura suíonn tsaíocht gan gluaiseacht. Téann tú chuig an tsiléar, seomra beag, scartha ón tigh. Osclaíonn tú an doras agus seiceálann tú na soláthairtí. Plúr fliuch chuaigh an luch istigh. Grán, b'fhéidir ar feadh dhá sheachtain b'fhéidir níos lú, níl saill ann, feoil ite i bhfad ó shin oinniúin cúpla ceann gairleog cúpla fiacail. Ar an talamh tá rud éigin ag gluaiseacht, luch nó mat ach níl neart agat chun troid leis.

agus fós féin tá eagla ort mar tá a fhios agat go bhféadfadh an geimhreadh seo a bheith caillte agat, ní mar gheall ar an bhfuacht, ach mar gheall ar doras nach raibh am agat a dhúnadh. Ní mharaíonn an fuacht láithreach, ní mharaíonn an t-ocras ach an oiread rud éigin i bhfad níos ciúine.

Níl a fhios agat cén galar atá ann ach tá a fhios agat cheana féin. Thóg sé do mháthair agus do dheirfiúr, tosaíonn sé le casacht, ansin fiabhras, ansin fuacht, ansin ciúnas, cuireann do bhean éadach fliuch ar forehead an linbh beag, suíonn tú leis an tine, níl neart agat fiú labhairt a thuilleadh.

caithfidh tú fós é a bheathú, caithfidh tú fós suí leis. Ó gach taobh, mothaíonn tú go bhfuil an saol ag éalú, ní go drámatúil, ní go tobann, go mall go ciúin gan a thabhairt faoi deara. Agus is é sin an rud is measa. Níl eagla an bháis ort ach tá eagla ort bás a fháil sa gheimhreadh gan finné, gan adhlacadh, gan urnaí.

Don lá atá inniu ann tá an tine beagnach marbh ach an t-aon cheann tá na páistí ina lui faoi shraith tui cheana fein. Chan acu ag mealladh. Tá an iníon tinn ag bogadh go héadrom ó thaobh go taobh ag cogarnaíl rud éigin faoi uisce. Ní dhúisíonn tú í. Is fearr gan a fhios cad atá á rá aici. Tá do bhean ina suí in aice leis, ina tost, ní gá duit labhairt, is leor go bhfuil a fhios ag an mbeirt agaibh cé chomh beag atá fágtha. Suíonn tú leis an doras ag éisteacht. Lasmuigh den bhfuinneog tá ciúnas ach an cineál ciúnais nach dtugann suaimhneas. An cineál ciúnais ina bhféadfadh an bás a bheith i bhfolach.

ach fíor, agus anois cuirfidh mé ceist dhíreach ort, an mairfeá an lá sin gan leaba, gan téamh, gan dochtúir, gan cinnteacht go dtiocfaidh an lá amárach ar chor ar bith? Mar ní raibh rogha ag an bhfeirmeoir ó míle trí chéad caoga a dó, agus is féidir leat cliceáil ar aghaidh, tá súil agam freisin, chom maith